Da sera ma sisan bi kunnafoniko hukumu kɔnɔna na min ye i ka dɔn AES jamana ayiwa maa minnu ni olu bɛ baara kɛ ni olu ye maa faamalen ye taamako hukumu kɔnɔ olu bɛ lajɛ la lajɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn visa ko kan min ni o kan ka kɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw n'u don ni ɲɛmaaya tun bɛ mali minisiri min ɲɛsinnen don jamana kana sabatili ma jamana kɔnɔ ani jamanadenw lakanani o ni lajɛ min na kɛ sababu ye u ka laɲini kɛ ka ɲɛsin visa min kan ka sigi ka dɔn AES jamanaw tɔgɔ la ani ka laɲini wɛrɛw ta ka ɲɛsin o baara kɛcogo ɲuman ma yaasa ka faamuya caman sɔrɔ a tɔ la madya ka fɔ nin bɛ kɛ i ka dɔn ka ɲɛsin laɲini ma min kɛra minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma olu ka lajɛ min kɛra nowanburukalo tile mugan ni fila san ba fila ni mugan ni naani bamakɔ nin kun ye o laɲini don ye nka an ka kadɛri sise lamɛn ale b'a tɔ ɲɛf'an ye
AES jamana mɔgɔ lafaamuyalenbaw dɔw olu bɛ tile fila hakilinafalenfalen dɔ la bamakɔ yan nɔ baara min dayɛlɛn kɛra bi sibiri jamana ka lakana ni jamanadenw ni kisili minisiri fɛ baara in bɛ tali kɛ ka taamasiyɛn dɔ bila sen kan min bɛna kɛ AES tɔgɔ la visa o tamasiɲɛ ye n'u bɛnna tamasiɲɛ min kan k'o bɛna jira AES jamanakuntigiw la yaasa ni a bɛ se ka lawaleya o ka dɔn visa kelen kɛ an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ an ka confédération an bɛ ka baara k'o de kan k'a jira k'a fɔ o visa in min bɛ di AES visa min bɛ di nizɛri min bɛ di mali la min bɛ di burukina a bɛɛ ye visa kelen ye a sɔrɔcogo ye kelen ye a musaka ye kelen ye ni mɔgɔ min ye visa ta k'i bɛ taa nizɛri o visa kelen i bɛ se ka na n'o ye mali la o visa kelen bɛ se ka taa n'a ye burukina o de kama an bɛ k'a fɔ o de ma ko visa communautaire an t'an ka yɔrɔ datugu an ka confédération tɛ yɔrɔ datugulen ye mɔgɔw bɛ se ka na u bɛ se ka taa nka fɛn dɔw bɛ yen n'o ye visa fana ye f'an k'o fana bila sen na min b'a jira k'a fɔ mɔgɔw fana n'u bɛ don ka bɔ an k'a dɔn min bɛ don an k'a dɔn min bɛ bɔ a ma dabɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ n'an fɛ mɔgɔ bɛ n'an fɛ an fana bɛ taa mɔgɔw fɛ yen nka a ka ɲi an ka visa dɔ bila an ni ɲɔgɔn cɛ jamana saba parce que sisan anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ni mɔgɔ min fana bɛ erɔpu n'i ye visa ta sisan erɔpu k'i kan ka taa nizɛri o visa kelen n'a y'i diya i bɛ se ka na n'a ye mali la o visa kelen n'a y'i diya i bɛ se ka taa n'a ye burukina minisiri ka fɔ la ko nin baara in bɛ don AES jamanakuntigiw olu ka laɲiniba saba o de kɔnɔna la ni olu ye ni olu ye AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw ka olu yiriwa u ka lakana ko ani yiriwa kuntalajan ko fana sabati baara in bɛ kuncɛ sini kari